Moni nonse. Dzina langa ndi Emmanuel. Ndabwera ndi nkhani kuchokera m'Buku Lopatulika. Nkhani yathu mutu wake ndi Kuchimwa kwa Munthu. Tamvetserani. Njoka idali yochenjera kuposa nyama zonse zimene Mulungu adalenga. Satana adalowa mu njoka ndipo adamfunsa Hava, Kodi Mulungu anati musadye zipatso zochokera ku mitengo yonse ya m'mundamo? Ndithu tikhoza kudya zipatso za mitengo ya m'mundamu. Ndi zipatso za mtengo wakuzindikiritsa zabwino ndi zoipa zokha umene sitiloledwa kudya. Mulungu anati, Musadye kapena musakhudze, ngati mudzatero mudzafa. Simudzafa, inayankha njokayo. Mulungu anadziwa kuti tsiku limene mudzadya, mudzakhala monga iye, wakuzindikira zabwino ndi zoipa. Hava anaona kuti zipatsozo zinali zokoma ndipo anafuna nzeru zimene zikadamupatsa Anatenga ndipo anadya. Kenako anatengakonso ndi kumpatsa Adamu amene anali naye pamodzi. Pa nthawi yomweyo, china chake mkati mwawo chinasintha. Mwadzidzidzi, anazindikira kuti ali amaliseche ndipo anali amanyazi. pamodzi anayesa kusoka masamba a mitengo kufuna kubisa umaliseche wawo. Kamphepo kayaziyazi kakuwomba madzulo, Adamu ndi Hava adamva Mulungu alikuyendayenda m'mundamo. Ndipo anabisala pakati pa mitengo popeza anaopa. Kenako Mulungu adaitana Adamu, Adamu, uli kuti? Adamu anayankha, Ndinamva muli kuyendayenda m'mundamu, ndipo ndinabisala popeza ndinaopa, chifukwa ndili wamaliseche. Anakuuza ndani kuti uli wamaliseche? Mulungu adafunsa. Kodi wadya zipatso zimene ndinakulamulira kuti usadye? Adamu anayankha, Mkazi amene mudandipatsa ine adandipatsa chipatso ndipo ndinadya. Mulungu anati kwa Hava, Kodi wachita chiyani? Njoka idandinyenga ine, adayankha mkaziyo, chifukwa chake ndinadya. Mulungu anati kwa njokayo, Chifukwa wachita ichi, udzalangidwa. Udzayenda ndi mimba yako moyo wako wonse. Ndidzaika udani pakati pa mbewu yako ndi mbewu ya mkaziyo. Udzaluma chitende chake ndipo iye adzaphwanya mutu wako. Kenako Mulungu anati kwa Hava, Ndidzachulukitsa ululu pokhala ndi pakati iwe, ndipo mu ululu udzabereka ana. Komanso kwa Adamu, Popeza unadya zipatso zimene ndinakuuza kuti usadye, nthaka ndi yotembereredwa chifukwa cha iwe. moyo wako wonse udzavutika kupeza zosowa zako. Nthaka idzakubalirani minga ndi mitula. Udzatuluka thukuta popeza zosowa zako kufikira udzabwerera ku nthaka, popeza kufumbi udachokera, kufumbinso udzabwerera. Ndipo Mulungu anapanga zovala kuchokera ku zikopa za nyama. Ubale pakati pa munthu ndi Mulungu unasweka. Kenako Mulungu anati, tsopano munthu akudziwa zonse zabwino ndi zoyipa. Nanga akatenga chipatso cha mtengo wa moyo ndi kudya, kodi adzakhala choncho mpaka muyaya? Chifukwa chake Mulungu anawathamangitsa iwo mmunda, ndipo sadalole kuti abwerere ku Mtengo wa Moyo. Iyi ndi nkhani yochokera m'Buku lopatulika. Zikomo.